na-abụghị ha ji ọchịchị gọọmenti etiti n'ime oge a bụ opposition parties ma a gwasịa ndị asụsụ bekee nwekọrọ nzukọ ọnụ n'Ibadan ụbọchị satọde bụrụ ụbọchị iri abụọ na ise ọnwa anọ afọ 2026 nzukọ nke Chief Dr. Olusegun Obasanjo nọnyere ha dịka nna maka na o nwezi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị o so na ya ha nọrọ na ya bụ nzukọ mee mkpebi dị iche iche atọ n'ime ha bụ ka otu onye zọrọ ha ncha ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ ọzọ abụọ bụrụ na a ga-ewepụ prọfesọ Joash Ojo Amupitan n'ọkwa onye isi oche ụlọ ọrụ INEC maka na o gosile akwụbaghị aka ọtọ n'ọlụ ya nke atọ bụrụ ka ụlọ ọrụ INEC na-ahụ maka nhọpụta leba anya n'usoro o wepụtara maka nhọpụta afọ 2027 n'ụdị isetikwu oge o nyere maka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị iwegotara ya aha ndị otu nakwa ịgbatịkwu oge o nyere maka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị iwetara ya aha ndị ga-azọrọ ha ọkwa dị iche iche anyị na-echekwa na mkpebi ndị a katara ahụ mkpebi ndị ahụ gosiri nke ọma na uche ha dị ya dịsie ike na nhọpụta nke afọ ọzọ ka anyị kọọ n'obi onye anyị bịara bụ mkpebi nke mbụ otu onye ịzọrọ ha ọkwa onye isi ala Naịjirịa ya bụ mkpebi gosiri nke ọma na ha ghọtara na igwe bụ ike na njikọ ka na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ na imeri prezidenti Bola Tinubu n'ọkwa ịchị Naịjirịa abụghị egwu a chị ụtaba n'aka agba na ọ ga-adị ka ịkọ mkpụ kpịhetara akpụ anyị na-echekwa na iwepụta otu onye ga-azọkọtara ha nche ọkwa agaghị abụ n'ụdị ime nhọpụta n'etiti onwe ha na ọ ga-abụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ ịkwado onye otu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-ewepụta kedu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ dụka ọ ya ka a ga-akwado anyị na-echekwa na ọ bụghị ADC ọ bụrụ PDP mana ọ ga-abụ ADC ma ụlọikpe ekpesịa ọgwụ ala anyị kpee ikpe ọ laara sinetọ David Mark na ndị otu ya nwee ike ịbụ PDP ma ụlọikpe ekpesịa ọgwụ ala anyị kpee ikpe ọ laara Kabiru Tanimu Turaki na ndị otu ya maka ọ dụgodo n'ime oge a anyị amabeghị ndị ga-azọrọ PDP ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ ọzọ mana anyị maara ndị ga-azọrọ ADC bụ Atiku Abubakar Peter Obi na Rotimi Amaechi maka na ọ dịla ka Rabiu Musa Kwankwaso o kwetala ịbụ osote Peter Obi n'ọkwa ka anyị tụlee ka ohere si dịdobere otu n'ime atọ n'ime ha ọ bụrụ ma m Atiku jekene nọrọ ala maka na ọ bụghị ndị mpaghara Northern Nigeria ka ịchị Nigeria ruru n'oge a na ọ ka fọdụrụ ndị mpaghara Southern Nigeria afọ anọ e site n'oge ọchịchị egbe bere ugo bere nke anọ anyị nọ n'ime ya wee gbakọba mpaghara zone South West achịala ọdịka afọ iri na otu mpaghara zone South South chịa afọ ise na ụma mana mpaghara zone South East achịbeghị a bịa were ọlụ Rotimi Amaechi lụgasịrị n'oge ọ bụ onye ọchịchị Rivers steeti nakwa omume ya n'oge ahụ wee tụnyere ọlụ Peter Obi lụgasịrị n'ọkwa onye ọchịchị Anambra steeti nakwa akparamagwa ya n'oge ahụ ịhụ ihe atụrụ ji ka ewu ogologo ụzọ ọzọ a pụrụ isi mmata mbe na abụọ nke bụ oke bụ ka e were achọta okporo ụzọ na-ewu ewu na-ekwo ekwo ọ bụrụ na Abuja maọbụ ebe ọzọ n'ala anyị ka ha abụọ ọ sọkwa Atiku Abubakar sonye were ụkwụ metụ njem okporo ụzọ ọ bụgodịrị otu kilomita maọbụ ọkara kilomita n'ogologo maka na o nweghị ihe ọzọ ị ga na-anụ na-abụghị Obi Obi Obi Obi n'ụdị mmenyere ndị nwere nzukọ Ibadan anyị ji okwu ha n'anya n'oge Peter Obi wuchiri ọ nke Port Harcourt ka a ga-ekwube n'oge Peter Obi kpara ụkwụ na ya bụ obodo na nso nso a ọ dịka ndị nke ahụ gbakọnyere kerere nke n'ụdị Obi Obi Obi Obi Obi kerere nke Obi kerere nke Obi ka a ga-ekwube nke Bauchi na mbido izuụka gara aga Peter Obi megara njem na ya bụ steeti maka ịhụ Bala Mohammed na-achị ya ka otu onye nwaanyị Awụsa si were ọnọdụ n'ụzọ Peter Obi si gafee n'ọdụ ụgbọelu na-eti Obi Kwankwaso Obi Kwankwaso Igbo kwenu Obi Kwankwaso Igbo kwenu okwu kwuru onwe ya mana ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ hata isoro ADC hapụ iru ji maba mbazụ n'azụ ya n'ụdị hapụ Peter Obi kpọlite onye ọzọ maka ịzọrọ ha ọkwa onye isi ala lekwa kerere gọọmenti etiti si kwakọta ha maka na ha ga-ada o wee bụrụ ka ha si kpachara anya kwa aka tiere ọkụkọ akị abụ m Chukwuma Ogbonna onye nke m kedu ka i si hụ ozi ụga a ka o si masị ma ọ ka o sighị masị gị biko mekene ka m mata